Anthu a m'dziko la Malawi amadalira ulimi pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ambiri mwa anthuwa ndi alimi ang'onoang'ono omwe amalima malo ochepa komanso amadalira mvula pa ulimi wawo. kotero kuti amakolola zochepa chaka ndi chaka. Kusintha kwa nyengo komanso kusowa kwa zipangizo zochitira ulimi wa makono ndi zina mwa zinthu zomwe zakhala zikubwezeretsa m'mbuyo alimiwa pa ntchito zawo. Ichi ndi chigwa cha mtsinje wa Shire chomwe chimapezeka m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje. M'mabomawa muli alimi olimbikira kwambiri. Koma sapindula chifukwa cha nyengo yosadalirika. Nthawi zina m'derali mumabwera madzi osefukira omwe amakokolola mbewu komanso nthawi zina ng'amba yomwe imaumitsa mbewu zawo kotero kuti kholola limakhala lochepa. Mfumu yaikulu Lundu ikufotokoza motere. Ndizoona kuti kumbuyo konseku ndingoti chibadwire dziko lino eti. Kunoko kumapezana ndi zinthu ziwiri. Kumabwera ng'amba ndipo kumabwera ma floods. Kukabwera ng'amba ndiye kuti mvula yachepa, mbewu zimene ife tadzala zimaonongeka. Ma floods amatha kukokolola mbewu zathu koma nabolako pang'ono ma floods chifukwa chakuti akapita timadzalanso kachiwiri. Pofuna kutukula ntchito za ulimi m'dziko muno, boma kudzera ku unduna wa zaulimi likumanga ngalande yaikulu ya ulimi wa nthirira m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje pansi pa ndondomeko ya Shire Valley Transformation Programme. Mawanja a alimi oposera 48,000 m'mabomawa, asonkhetsa malo awo pamodzi ndi kumalima ulimi wamakono wa malonda motsatira masomphenya a boma a Malawi 2063. Minda ikuluikulu imene pachingerezi ikutchedwa Mega Farms idzalimidwa pa malo oposera mahekitala 43,000. pansi pa ndondomekoyi. Pamene ntchito yomanga ngalandeyi ili mkati, alangizi ochokera m'maunduna ndi nthambi za boma zosiyanasiyana ali pa kalikiliki wokonzekeretsa alimi m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo kuwapatsa ukadaulo woyendetsera ulimi wa nthirira wamakono. Umodzi umene ulipo pakati pa maunduna a boma komanso mabungwe osiyanasiyana uthandiza kuti ntchito za pulojekiti ya Shire Valley Transformation zipindulire alimi komanso dziko lonse. Mundondomeko ya Shire Valley Transformation Programme, Ulimi wa mthirira uzichitika m'minda ikuluikulu yomwe anthu a m'derali akusonkhanitsa kuchokera ku malo a makolo kotero kuti boma kudzera ku unduna wa za malo likuchititsa kalembera wa malo a makolo kuti alimi omwe adzapindule ndi ulimiwu adzakhale ndi umwinimwini molingana ndi malamulo a dziko lino. Awa ndi alangizi ochokera ku unduna wa za malo. Ina mwa ntchito imene akugwira ndi kuyeza minda ya alimi kuti aliyense adziwe kukula ndi malire a munda wake. Alimiwa adzapatsidwa chiphaso chosonyeza umwinimwini wa malo awo. Kukula kwa malo omwe mlimi aliyense asonkhe ku minda ikuluikuluyi kudzathandizanso alimiwa kugawana phindu lomwe lidzapezeke pa ulimiwu popeza aliyense azidzalandira phindu molingana ndi kukula kwa malo ake. Bambo Raphael Mtembo ndi katswiri woyeza malo kuchokera ku unduna wa za malo ndipo akufotokoza motere. Ifeyo tikujambula malo kuwalembesa kuti anthu alembese akhale ndi umwini wa malowo amene pamapeto pake tiapasa ma certificate chifukwa kunoko kukudusa chikanalo chimene chikukumbidwa ndiye anthu azachita ulimi wa mthilira ulimi umene azachitira pamozi ngati business. kukhazikisidwa ma cooperatives ndiye chifukwa choti mindayi izaphatikizidwa tikufunisisa kuti wina aliyense akhale ndi chiphaso cha umwini wa malo ake kuti athe kuzindikira kukula kwa malo amene angasonkhe mma irrigation blocks amene angapangidwewo. Koyambirira, milandu ya malo imavuta kuti izikambidwa chifukwa nthawi zambiri imapita ku khoti ndiye ndi malamulo a za malo asopano a Land Act ya 2016, amene akufotokoza kuti ma customary land ina iliyonse munthu ayezeredwe akhale ndi chiphaso chimene ndi certificate ya malo ake zitithandizira kuti wina aliyense aziziwa ma boundaries a malo ake ndipo ngakhale pangakhale kusintha kwina kulikonse koma azikhala kuti akusiyirana ndi ana ake amene waalembesa ndipo milandu yolandana malo ichepa kwambiri kunoko Mayi Makulata Mikwamba a m'mudzi mwa Mbendelana kwa mfumu yaikulu Kasisi m'boma la Chikwawa ndi m'modzi mwa alimi ang'onoang'ono omwe ayezetsa malo awo ndipo akuti. M'mbuyomu malo anga asanayezedwe panali mavuto a malire. Malire timavutitsana nawo kwambiri ndi a neba. Nthawi zina umavuta kwambiri ndi mzera umodzi. Wina alowa mzache. Kena mukatero pang'onong'ono taitana afumu. Afumu bwerani mzationere malo athu. Nditamva kuti lerolo akubwera kuzayeza malo angawa ndinakondwera kwambiri kuti vuto limene ndimakumana nalo la malire lija lichepa komanso mwina kutheratu kumene. Tikhala ndi umwini wokhala nacho chinthu chija chathu chathu popandanso wina wake okangana naye. Komanso kwambiri. Mafumunso ati achepetsa ntchito imene amakhala nayo yowayitana pafupipafupi polimbana ndi za malo. Unduna wa za ulimi ndiwo ukuyendetsa pulojekiti ya Shire Valley Transformation Programme, kuphatikizapo alangizi a za ulimi omwe akugwira ntchito ndi alimi omwe adzapindule ndi pulojekitiyi, Boma lidalembanso ntchito akatswiri omwe ali ndi ukadaulo pa ntchito za ulimi wa mthirira komanso kayendetsedwe ka ulimi wa malonda. Zina mwa ntchito zimene akatswiriwa akugwira ndi kuthandiza alimi kulemba mapulani ochitira malonda a ulimi, business plan, Kuchita kafukufuku woyeza nthaka kuti adziwe mbewu zimene zingalole pa nthakayi, kuphunzitsa alimi kayendetsedwe ka ulimi wa malonda, kusankha mbewu komanso kufufuza misika mwa zina. Amodzi mwa akatswiriwa ndi a Centre for Development Management, CDM. A Kelvin Msauka ndi mlangizi kuchokera ku CDM. ndipo akufotokoza motere. Chimene chikuchitika kwambiri tikuyeza nthaka yathu mmene ikuyamwira madzi komanso mmene ikulandirira madzi komanso tikuyeza imene ikuti topographic pa chizungu imeneyo tikuona migula mmene inayendera mu buloko yathumu kuti kokwera ndi kuti kotsika ndi kuti mu process yopanga develop estate tikufunika timvetsetse kuti dothi lathu kunoko nthaka yathu ndi yotani chifukwa zitithandizira kudziwa zonena kuti mbewu zimene tizalime ndi zakuti chifukwa tikatenga mbewu yoti singagwire kunoko ndikuti pamapeto pake tikhala ngati kuti planning sitinachite bwino koma process yonseyi ndi yoti tithandizire zonena kuti timvetsetse zonena kuti nthaka yathu ndi yotani komanso madzi amene tidzaitanisa pa estate pathu adzakhala ochuluka bwanji malingana ndi mmene nthaka yathu ikutani ikutengera madzi. Chithunzithunzi cha mbewu chitengera kunena kuti msika ulipo, kunoko ku Chikwawa mbewu itha kuchita bwino, kunoko dothi lathu la kunoko likhoza kupanga mbewu imeneyo kuti ichite bwino komanso phindu la mbewulo chifukwa chonena kuti pamapeto pake alimi aja afunika adzapange phindu. Zonsezo tikaziunikira tibwera nazo kwa alimiwa, ticheza nawo nde iwo aja akhale ndi mphamvu zosankha zonena kuti Mmene mwatiuzira ichi msika ulipo dothi lathu zikhoza kugwira. Boma liri kuloleza ichi kulima kapena ichi chikukaniza ndiye kuti ichi tiyeni tilime ichi, ichi tiyeni tilime ichi ifenso nkuunikirana nawo nkupanga chiganizo chimodzi pamapeto pake.
Akatswiri ena amene boma linalembanso kuti athandize kukonzekeretsa alimi mu ndondomeko ya Shire Valley Transformation Programme ndi a Lakeshore Agro-Processors and Processing Enterprise, lape. Iwo akufotokozapo za kufunika kopezeratu misika ya mbewu mwachangu ngakhale ulimi wa mthirira usanayambe. Bambo Abina Nsanangwe ndi mlangizi ku lape ndipo akuti. Tinapanga ma meeting ndi alimi m'ma business centre kumene kwa Mwanalenji Cooperative ali ndi ma business centre 5. So tinapita ku ma business center onsewo uh, ndikukapanga interview alimi kungofuna kudziwa kuti kodi ndi mbewu zanji zimene zimalimidwa kunoku komanso tinakachezanso ndi anzathu aku office ya agriculture komanso ku office ya Kasinthula research station ndi ma research station enanso kuti tingokhala ndi chithunzithunzi cha mbewu zimene zikhoza kulimidwa kunoku ku Chikwawa titapeza mbewu zimene anatipatsazo tinapitano kuti tikapange kafukufuku pa mbewu zimenezo Makamaka timapanga market research kuti tiziona kuti kodi ndi misika iti imene mbewu zimenezo zimakagulitsako, nanga phindu pa mbewu zimenezozo ndi lotani, komanso kodi mbewu zimenezozo zikhoza kugwira mmene ilili nyengo ya kuno komanso nthaka ya kuno. Panopano tsopano tafikano ponena kuti tifunano iwowo asankhe. ulimi wa business imene angapange pa zimene tinawapatsa information imene tinawapatsayo ndiye choyambirira tinawaphunzitsa kaye za ndondomeko ya mmene tingasankhire bi- ulimi wa business kuti tipanga ulimi uti ndiye kenako tinapanga limodzi kuti tisankheno business imene akhoza kupanga mbewu zimene takhala tikukambirana ndi alimi zonsezo nzonena kuti zambiri tingotero zoti misika yake ilipo kale Pali consultant wina amene a Shire Valley anamulemba amati a Sofreco amene akutithandiza kufufuza misika ndiye amatipatsa ifeyo information kunena kuti a mbewu yakuti yakuti ili ndi misika iyi iyi ndiye ifeyo kwa ife tikuona kuti pa mbewu zimene timakambirana lero misika ilipo m'Malawi momuno komanso mwina ngakhale kunja. Ena mwa magulu a alimi omwe ali pansi pa pulojekiti ya Shire Valley Transformation Programme adasankha kulima ndi kugulitsa zokolola komanso ziweto zawo m'magulu okhazikika omwe adalembetsedwa ku boma kukhala makopaletivi. Pofuna kuti alimiwa adzapindule ndi ulimi wa nthirira wa malonda, boma, kudzera kwa alangizi a ku Unduna wa Zamalonda ndi Mafakitale, likuphunzitsa alimiwa kayendetsedwe ka makopaletivi komanso kayendetsedwe ka malonda a ulimi. Izi zithandiza kuti alimiwa akhale ndi ukadaulo woyang'anira bwino akatswiri omwe adzalembedwe kuti ayendetse minda yawo. Ena mwa maphunziro omwe alimiwa alandira. akukhudzana ndi kayendetsedwe ka malonda a m'magulu, kafufuzidwe ka misika, kalembera wa zamalonda ndi zina zambiri. Bambo Mayamiko Lundu ndi wachiwiri kwa wapampando wa komiti ya maphunziro kuchokera ku koparetivi ya Chifunda ndipo ndi m'modzi wa anthu omwe analandira maphunzirowa ndipo akufotokoza motere. Taphunzitsidwa zambiri kuchokera pansi pa project makamaka uh, kutizindikiritsa kuti no kodi tingathe kuwerengesera bwanji chuma chathu komanso tingathe kupanga bwanji financial report kuti tibwere nayo kugulu ndi kufotokoza kugulu komanso taphunzitsidwa mmene uh, tingatsegulire ma ledger account amene azitithandizira kupanga ma financial report Nkhani ya akatswiri amene tikuwalemba amene akutchedwa kuti ma agribusiness managers um, kubwera kwa maphunziro awawa kutithandizira kunena kuti no poti anthuwa tikuwalemba amene sali mkati mwa cooperative akubwera ngati anthu akunja koma ongoti ali ndi upangiri onse oyendetsa uh, cooperative maphunzirowa atithandizira maka mwina Pochepetsa a mchitidwe wa ukathyali kubweretsa zinthu poyera kamba konena kuti no mmene tapatsidwa ifeyo upangiri uwuwu kudzikhala kosavuta kuti patakhala kuti no pali chinyengo cha mtundu wina uliwonse kuti tichizindikire kamba konena kuti no a iwo aja akabwera akamapanga zawo ndekuti ifenso chifukwa choti no tinapatsidwa upangiri uwuwu tidzitha kumatsatira bwinobwino a mndandanda wa kawerengetsedwe ka zachuma kamene kadzikhala kakuchitika. A Henry Chimpesa ndi mlangizi ku unduna wa za malonda ndi mafakitale ndipo akuthirirapo ndemanga pa za maphunziro a m'maguluwa motere. Maphunziro amenewa kuti akhalepo, ah, tinayang'anira chinthu ichi makamaka, ah, kuti cooperative ndi business. So ngati business, ikuyenera kuti chuma chake chikutha kuwerengetseredwa bwino ndi anthu amene ali ndi luso la kuwerengetsera chumacho kuti pamapeto pake athe kudziwitsa bwino bwino amene ali eni ake a cooperative mamembala za mmene bizinesi yawo ikuyendera kumbali ya kupanga profit kapena kuluza komanso kuti athe kufotokoza kuti kuti panopo kukula kwa chuma kwawo kwafika mulingo wotani Ah, choncho ah, atsogoleri amene ali okhudzidwa mu cooperative kumbali ya kuwerengetsera chuma komanso amene akathe kupanga ziganizo alandira lipoti limene lalembedwa kutsata mmene chuma chawerengetseredwa ndi amene atengedwa kuti aduse nawo maphunziro amenewa maphunziro amene aona kuti awalandira kwambiri chifukwa choti zawathandizira kudzaunikira mmene antchito awo akugwirira ntchito yowerengesera zachuma makoperative amenewa Chiyembekezo ndi chakuti akhala ndi akatswiri amene adzayendetsera bizinesi yawo ya ulimi ndipo ena mwa akatswiriwo ndi ma akauntanti amene adzakhala akugwira ntchito yowerengetsera zachuma ndipo ngati atsogoleri makamaka komiti yaikulu, board, adzangolandira lipoti loti akauntanti waliphika kuti zinthu zili motere. Komano akauntanti sadzakhala ndi umwini wa lipoti. Umwini wa lipoti uli mwa cooperative kudzera mwa atsogoleri akewo. Motero akuyenera kumadzasayinira kuti lipoti ilili Aaa lachokadi kwa ifeyo ngati cooperative koma asanasaine akuyenera kudziwa kuti kodi lipoti limeneli kuti lifike pamenepo limadutsa mu dongosolo lake liti kuti likafike poti tili ndi lipoti la zachuma looneka motere komanso amvetsetse kuti kodi zimene zili mkati mwa lipotili zikutanthauza chani kenako asainire. So kumbali yawo no popezano adziwa chimene azidzasayina chitabwera ndi iwowo ndi akauntanti kwa iwowo ndi okondwera kwambiri. Ulimi wa mthirira pansi pa Shire Valley Transformation Programme utukula miyoyo ya anthu ambiri komanso kukweza dziko la Malawi pa nkhani ya zachuma.